na biko help gonu nke ka a sị na arrest eh, akwa ọkụkọ tiwara akị ka information si wee lu m ahụ na eh? please ọ bụrụ na this message ya ka na connect dropụrụ m hi on comment section for me to be sure ka esi kọwa adịbeghịkwa m sure but the information reaching me from the right sources because ndị anụnwa kwu ye fa ya nọkata kwuo okwu asị ejilọ m okwu asị wee malụ fa but a ka na-eme information ka a maa na ọ true ka asị ọ bụ na eziokwu my own talk bụ na ọ bụ na eziokwu that akwa ọkụkọ was arrested. Ị ma na ọ dịgo officially announced that Anambra State is now a Christian state. Anambra state is now a Christian state so ọ bụrụ na ị bụ onye dibịa or na ị bụ eze nwaanyị ma nke ọbụla ị na-alụ for now kwalụ kwapụ for now bụgodu ndị Christian bụgodu fa na-achị kịta ọ fa nwe obodo kwalụ kwapụrụ fa normally sha amabeghịkwa m na ọ maka information na-aganụ me eji wee arrest akwa ọkụkọ maka another thing i never know for now but the information reaching me is that he was na he was picked amabeghị m adịbeghị m sure na o nwe ife o me ka asị ka a na-asị ka eziokwu allegedly na asụkwagoro ife ọzọ allegedly o allegedly o a sị that akwa ọkụkọ tiwara akị was arrested ka m si nụ but we are still digging ka a ma na eziokwu number 1 ka a ma the reason eji wee kpụrụ ya mana ọ bụ na because of the reason of ife Soludo kwu ndị dibịa ma nọ na Anambra state ya bụ ọzọ bụ ụnụ this is the high time onye ọbụla ya akwalụ mee gịnị kwapụ chanụ na Anambra state is a Christian country just ka ndị Awụsa si wee declare ofu ofu state that time Muslim country na ị bụrụ onye Christian zuzu rute isi ebe ebelụ fa wee olu tie na akpa wee gwọọ kirishi otu a ka esi wee declare Anambra a Christian country ị ghọta ehe zuzuwenụ onye fụ dibịa ibie ya gbabụ ya wọ because ihe a niile na-emenụ bụ na ndị dibịa niile dị union e nwee president wee nwee ike sanitize ya wepụta ndị bụ fake dozie ife omenala ife omenala adị mma this thing a ya na-eme mana ka ka a ya esi mee mba onye ọbụla chọrọ ike ibie onye ọ na-agba ọ na-agba ka ọ bụrụ ọgụ onye fụ nwanne ọ na-azọ ya ọkpa ka ọ zọgbuo ya zọgbuo ya ndị ọjọọ wee bata so a pịasasị kịta ana m eme ya ka ọ dị is an official announcement to everybody kịta nnọfachi ikwu another call abịakwana ịghọta that he was when good akwa ọkụkọ tiwara akị all i know is that if your hand is clean na adịdonshon ọ dị ka a na-anwụkọsịzi dibịa niile kịta otu ife si dị ọ dị ka na dibịa ọbụla for the fact ị nwaa anwa aka akwa afọ akwa red na be gị achọkwa ịma na ị na-akwa telọ wee ga achọkwa ịma na ị wụ telọ fụkwara na akwa red na be gị ị gbago ọka ị gụa chefa mụ nwa achagbu kotonu ka m na-aba kotonu ka m na-aba kịta agbaka ejide ewu 20 million m na-enye mmadụ ọnwa 5 million e nyere m nya ka ụnụ na-akpa anya ọnwa nle kotonu ka m na-aba na anọ m bọda tụọ location na anambra ka ị gbado ya fụkọ so anambra state has been declared a christian state ị nwaa anwa mee anything na-abụlọ jizọs prison ọ dị ka ndị alakụba eziokwu ka a gbasara ụnụ this is a special information ọkwa dị oke mkpa m sị ka m bịa maa ọ bụrụ na ị ma na ị na-eme dibịa nọla anambra kwalụ kwapụ si na anambra steeti nyefe na anambra steeti na-enwuzi ọkụ kịta soludo sị na ya achọzi iji anya fụ any native doctor ọ sọkwa ya nzu is a crime na anambra steeti nzu ọjị na-ata ma ka ị si ata nwee paper of approve maybe ị na-alụ ọlụ abanị chọọ ka ị taa ọjị ka ị hapụ ịlalụ ụla mgbe e nwee ike ịfụ ya n'aka gị ọ dị against the law si Anambra kwapụ now that Anambra have now been declared a Christian state otu unu si bụrụ ndị dibịa na-agba onwe unu mgba unu fụ nwanne unu na-eme dibịa anyị a support ya tụọ alo ka a nọrọ in union ka ife niile a na-eme dị legit look at eh, eh, eh, steeti mbata magoda steeti afa meeting ụmụ dibịa bịa ka ị fụ ka native doctors niile n'ebe a si wee dị in union fa nwee their own gọọmenti nwee law nwee president onye na-eti order a nụ fa je register na gọọmenti ọ dị legit ife niile a na-eme adị sam n'obodo a m nọ na enwere ike ịbata sị na dibia nwa mee nke eji kọgbuo mmadụ ụdị ịfa adịrọ because they are in union and ị nwaa anwa abata ebe a kparie native doctor you are gone just like otu ọ dị na north nwere ike ịpụta kparịa sị okwu anything about Allah muslim people you are gone otu a ka ọ sikwa dị n'obodo a amadịrị na enwe ndị dibịa na-abụ ekwuo maka ife ya gọọmenti anyị ekwudu maka ya ịnago mana nke ya ya emekwanye onye ọbụla onye yere alụsị otu onye yere alụsị otu a nọ na na-asọsọ ọkịka ịfụ nwanne gị na-ewu ya anya ọkụ nwaanyị oyi eji ka m anụ na okeite ọgwụ ọbịa erugo 20 mba ọ gbaba mbọ ka nke eruo 50 ewee na-egwu chi nta njin kịta omegwo anwụrụ nwụchie ebe a ndị omenala enwekwa president onwe ya enwe ya ọnọdụ na union onweghị onye ya ekwuru so the best thing now is to come off from anambra state si na anambra pụọ ọsọ Soludo ya bụ ugbu a title ọsọ ife anyị akpọsa bụ title ọsọ Soludo ọsọ Soludo ya bụ ugbu a so gbaba ka ọkpa ị ha ọ bụrụ ị bụ native doctor nwụnagodu for now Anambra is now a Christian country eh, sorry I said country state so ndị Christian congratulations to you people in your own own ama m ka m na-esi tii ị ma na oyibo amahụ m congratulations na achievement unu ịghọta otu unu win Anambra gbaanụ mbọ Delta win oye but very soon unu ewepụtakwuo mark unu 666 onye e, ka amabi ya n'ihu ibuhọ the mark mark 666 n'ihu ị ya ego ife ọ kwa ife unu chọrọ e, unu enwetagwo ya daalụnụ so unu nwa bụ ndị dibịa na-eme omenala na-eme ife ọbụla ị na-eme na ị na-atụ nzu na ị na-aka nzu Anambra state is now a Christian country so onwe any other thing ị na worship si na Anambra state pụọ ka ife ị chọ ka m kwuo ọ na-amaghị egbu onwu na anya ọkụ jisi ike most especially ife a sị na anwụrụgwo Akwa bụrụ eziokwu ị ma na otego ife na-ewu Akwa anya ọkụ karị ya anya ọkụ ndị dibịa ndị ọzọ dị 10 nke Akwa dị 1000 plus because ọ na-eme ọfụma a native doctor ọ na-elive lifestyle a na-ene na ọ sọsọ pastor ya na-elivie ọ bụrụ common native doctor kwesịrị e expect ka ọ na-ata nzu ha atazi nzu na-ata shawarma onye obi dị mma ọ hapụ nzu na ọjị ya na-ata na kaikai na-ata shawarma na-ata anụ ọkụ o nweghị onye obi dị mma amabeghịkwa m na eziokwu o ọ sị na ọ Chiduru Precious ehe na e chere na a sị na country na-enwe freedom of worship kịta enwezikwo freedom of worship o ihe Christian na-ewu kịta very soon 666 ya-apụta oge na-elu mgbe a ya-agwa unu echi ya na-efe ife ahụ ị baa prison so Osi Okongwu don't you think you are the next to arrest mpa gị ebe a mpapaghị ọtụ nne nwa ọtụ nne ewu ọ bụrụ ike i ji anọ na my live program agwụgwo ya gwa let me block you ike nsị ya na-akpọ mpa mumu ke mpa bụ mumu na si na live m pụa anụmanụ atọrọ m ụnụ m ya-emedebe vidiyo ebe a ka m jezi aka ọna kọlụ m maazị azaghị ime ka anyị nezie anya ọ bụrụ na eziokwu m apụtakwa nye unu update thank you very much metụrụ m aka na share button ka o ruo onye ọbụla ntị Thank you guys for watching this video. Please do well to subscribe on this channel. Stay connected on this channel. You won't regret for subscribing. Thank you for watching. God bless you.